mwachimwemwe ndikulandireni pano pa mibawa television lero pa 22 april 2023 limene lili saturday ndikulandireni program imeneyi

zochita zathu zonse zidzalangira imeneyi ndiye phunziro la masabata atha lero tilinanso phunziro lopambana limene tikufuna tigawane pamutu onena kuti muli mphamvu mu dzina la yesu muli mphamvu mu dzina la yesu bukhu la machitidwe a atumwi chapter 3 pali nkhani imene ndithu petro ndi yohane ananyamuka napita kukachisi pa ola lachisanu ndi chinayi kapena kuti 3 koloko ya masana Ndipo pa kupita ku kachisi kumeneku anakumana ndi munthu wina amene anali opunduka chibadwireni, ndipo munthu ameneyu amayikidwa pa khomo la kachisi, kapena kuti pa chipata cha kachisi chimene chimatchedwa kuti chipata chokongola. Ndipo munthu ameneyu amakhala namapemphetsa tsiku ndi tsiku malo amenewa. Ndiye mu tsiku ili, Petro ndi Yohane akupita ku kachisi, anamuyandikira mkulu ameneyu namuyang'ana, ndipo mkulu ameneyu anali ndi chiyembekezo chonena kuti anthu amenewa andipatsa thandizo, andipatsa kenakake, andipatsa ndithu kangachepe. Komano Petro ndi Yohane, makamaka Petro, pakumuyang'ana munthu ameneyu anamuuza kuti, Ifetu siliva ndi golidi tiribe, koma chimene tiri nacho ifeyo chimenechi tikupatsa. Ndipo chimene anali nacho Petro ndi Yohane, anali Yesu Khristu, anali kuzindikira ndi chikhulupiriro cha Yesu Khristu. Ndithudi inu, kukhala okhulupirira, kukhala otsatira Yesu, kukhala oyenda ndi Yesu, siwe mphawi, siwe munthu wosowa. Uli ndi china chake champhamvu ndi chodabwitsa kwambiri. Atasowa siliva ndi golidi, Petro ndi Yohane anamuuza wopemphetsa ameneyu kunena kuti, Ifeyotu ngakhale siliva ndi golidi tilibe, koma tikudziwa tili nacho china champhamvu, ndipo chimenechi tikupatsa. Ndipo anamuuza mkulu ameneyu namuuza kuti, Mu dzina la Yesu, yenda! Mu dzina la Yesu, yenda! Ndipo mkulu ameneyu, opunduka chibadwireni, mu dzina la Yesu limeneli, mkulu ameneyu anayenda. Ndipo anthu anadabwa nanena kuti, Zatheka bwanji? Zachitika bwanji? Ndipo Petulo anauza anthu amenewa kunena kuti, Ndithutu musadabwe, mkulu uja anapheredwa pa mtanda posachedwapa uja ndithu Amene uja ndi Mwana wa Mulungu. Ndipo pa chikhulupiriro cha mu Dzina la Munthu ameneyu, ndithu ndi pamene mkulu ameneyu wachiritsidwa. Nkhanitu imeneyi, monga ndanena kale, ili pa Machitidwe a Atumwi, chaputa 3. Ndithutu mu Dzina la Yesu muli mphamvu, osati masewera. Ndithutu. Tikawerenga Yohane chaputala 20 vesi 17 pali nkhani ndithu yokhudza mmene Yesu Khristu ankauka. Mmene Yesu Khristu anauka, Mariya wa Magadala analawirira kupita ku manda kwa Yesu komano anakapezako kuti kulibeko Yesu Khristu. Kenako anakhala, nayembekezera, namalira, namayankhula ndi munthu wina amene iye anamuganiza kuti ndi wosamalira munda kapena kuti gadeni. Nanena kuti, Ndiuzeni kumene mwasiya thupi lake kuti ndikamtenge. Komatu munthu amene ankalankhula nayeyu anali Yesu amene. Kenako Yesu anamutchula dzina Mariya. Kenako Mariya anazindikira kuti ndi Yesu, nakondwera nanyadira ndipo zimaonetsa kuti Mariya ankafuna akamukhudze Yesu Khristu. Ndipo tsopano ndi pamene Yesu Khristu anamuuza Mariya pa Yohane chaputala 20 vesi 17 kunena kuti, Yesu ananena naye, Usandikhudze, pakuti sindinatha kukwera kwa Atate, koma pita kwa abale anga, ukati kwa iwo, Ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. Ndithutu Yesu Khristu anamuuza Mariya kuti ndangodzuka kumene ndithu m'mandamu ndithu ili linali Sunday mmamawa, m'bandakucha, ndangodzuka kumene m'mandamu ndipo sindikuyenera kugwiridwa kapena kuti kukhudzidwa ndi munthu wina aliyense mpakana nditapita pamaso pa Atate wanga, mpakana nditakapangidwa present pamaso pa Atate wanga ndili wa fresh osagwiridwanso, osakhudzidwanso ndi munthu wina aliyense. Ndipotu Yesu Khristu ananyamukadi Sunday mmamawa umenewu napita kumwamba kukazipanga present. Ndipo kumwamba kumeneku, Yesu Khristu atafika, chinachitika ndi chani? Chimene chinachitikatu kumeneku anachifotokoza ndi mneneri Danieli pa Danieli chaputala 7 vesi 13 mpakana 14, pamene akunena kuti, Ndinawona m'masomphenya a usiku, tawonani, anadza ndi mitambo ya kumwamba wina ngati mwana wa munthu, nafika kwa Nkhalamba ya kale lomwe, ndipo anamuyandikiza pamaso pake, ndipo anamupatsa ulamuliro, ndi ulemelero, ndi ufumu. Kuti anthu onse, ndi mitundu yonse ya anthu, ndi manenedwe onse, amtumikire, ulamuliro wace ndi ulamuliro wosatha, wosapitirira, ndi ufumu wace sudzaonongeka. Ndithutu, Yesu Khristu ameneyu Danieli anaona m'masomphenya mwake wina okhala ngati mwana wa munthu, amene ndithu ali Yesu Khristu, akukwera ndi mitambo Ndithutu iyi inali nthawi imene Yesu Khristu amachoka kuno ku dziko lapansi kupita kumwamba ndipo anayandikira ku mpando wachifumu wa Mulungu amene akutchulidwa kuti Nkhalamba ya kalekalelo ndipo akunena kuti ukulu ndi ulamuliro unaperekedwa kwa Iye. Ndiye ndithutu Yesu Khristu atafa, atauka nakwera kumwamba anakalandiradi ulamuliro, ukulu, ndi mphamvu, ndi ufumu, ndi ulemerero, kunena kuti munthu wina aliyense, mtundu wina uliwonse wa anthu, uyenera ulemekeze, ulambire, uope Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu atatsika pakukumana ndi ophunzira ake, anawauza nayankhula motero. Mateyu chaputala 28 vesi 18 akunena kuti Ndipo Yesu anadza nayankhula nawo, nanena, Mphamvu zonse zapatsidwa kwa Ine Kumwamba ndi pa dziko lapansi. Ndithudi Yesu Khristu kuchitira umboni ndithu zija anaziona Danieli kuti mphamvu zonse za kumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ndani? Zapatsidwa kwa Ine. Kotero, Yesu Khristu si munthu wamba. Yesu Khristu si munthu wamasewera. Ndi munthu wolemekezeka, ndi munthu wapamwamba, ndi munthu wa udindo wake waukulu monga mmene tingamafanizire ngati anthu a dziko lapansi. Anthu amatha kukhala atsogoleri a dziko, anthu amatha kukhala atsogoleri a dera, a, atsogoleri a mpingo, komano Yesu Khristu ndi mfumu ya kumwamba komanso dziko lapansi ndi pena paliponse pamene inu ndi ine tingapaganizire. Ndithu Yesu Khristu si wamasewera, n'dipakedi dzina lake kusakhala la masewera, n'dipakedi kukhala mphamvu mu m'dzina la Yesu Khristu. Kotero ndithu abale anga, tikamakhala tizidziwadi ndi kuzindikira kuti mm ngakhale mavuto alipo, ngakhale zothodwetsa zilipo, ngakhale zolemera zilipo, koma ndithu mu m'dzina la Yesu Khristu muli mphamvu, ndipo mphamvu imeneyo ikanalipobe kufikira mu tsiku la lero. ndiye funso nkumati ife okhala akhristu okhulupirira yesu khristu omadziwa ndi kuzindikira kunena kuti muli mphamvu mu dzina la yesu matenda onsewa bwanji mavuto onsewa bwanji ndithutu pamene tabwera kwa mulungu wakumwamba kuyamba kukhulupirira mulungu kuyenda ndi mulungu sikuti mavuto sangatigwere mavuto sangabwere mm mavuto adzakhalapo zolemetsa zidzakhalapo Koma ndithutu mabvuto enawa ndi zothodwetsa zinazi ndi mabvuto amene amangobwera, amangotichitikira monga pakukhala mu m'dziko la tsoka. Komano titakhala kuti tiri pamasodi pa Mulungu ndipo zinthu zikuyenda m'mene zinayenera kuyendera, ndithu mabvuto enawa sitimayenera kubvutika nawo. Pali nyimbo imene anthu amayimba kuti kwinaku timangobvutika nazo chabe, We suffer needless pain, timabvutika zinthu zimene sitinayenera kutani? kuvutika. Ndiye ndithu mavuto ena sitimayenera kukhalamo chifukwa tili ndi dzina la mphamvu, tili naye wina wa mphamvu. Koma nchifukwa cha chani mavuto onsewa? Yet dzina ili limene tilikhulupirira ndi kulilambira, dzina la Yesu, ndi dzina la mphamvu. Ndithutu dzina limeneli ndi la mphamvu ndipo likadali la mphamvu. Inalipo nthawi imenenso dzina limeneli linakhala la mphamvu likadali lodziwika pakati pa anthu mnthawi imene atumwi amatumikira mu nthawi yawo. Ndithu inachitika pa Machitidwe a Atumwi chaputala 19 pamene Paulo anali kulalikira malo osiyanasiyana ndipo zazikulu ndi zamphamvu zinali ziri kuchitika mu dzina limeneli, mu dzina la Yesu ameneyu, mu dzina la Yesu Khristu ameneyu. Ndipo anthu anali akuchiritsidwa, ziwanda zinali zikuchoka, ndithu anthu anaona zazikulu ndi zodabwitsa mu dzina la Yesu limeneli. Ndipo panali anthu ena amene nawonso anaona kuti ndithu dzina limeneli ndi lamphamvu chifukwa pakungotchula dzina limeneli, pakugwiritsa ntchito dzina limeneli, ziwanda zikuchoka, matenda akuchira. Nde nawonso ananena kuti, Nafenso tidzigwiritsa ntchito dzina limeneli. Koma chachilendo chinachitika. Tamvetserani. Machitidwe a Atumwi chaputala 19 vesi 13 mpaka 16 akunena kuti, Koma Ayuda enanso oyendayenda otulutsa ziwanda anadziyesa kutchula pa iwo amene anali ndi mizimu yoyipa dzina la Ambuye Yesu, kuti, Ndikulumbirirani pa Yesu amene amlalika Paulo. Ndipo panali ana aamuna asanu ndi awiri a Skeva, Myuda, mkulu wa ansembe, amene anachita ichi. Ndipo unayankha mzimu woipa, nuti kwa iwo, Yesu ndimzindikira, ndi Paulo ndimdziwa, koma inu ndinu ayani? Ndipo munthu mwa iye amene munali mzimu woipa anawalumphira, nawaposa, nawalaka onse awiriwo, kotero kuti anathawa m'nyumba amaliseche ndi olasidwa. Apatu tikumva nkhani ndithu ya dzina la Yesu lomweli, kunena kuti atumwi akulalikira, akuphunzitsa ndi kumapanga zozizwa m'dzina la Yesu, anthu anaona ndi kuzindikira kunena kuti muli mphamvu mu dzina la Yesu. Ndi akunena kuti ana ena a mkulu wansembe, ana a Skeva, Myuda, mkulu wansembe, anachitengera choyesa nawonso kunena kuti adzikachotsa ziwanda ndi kupanga zozizwa mu dzina la Yesu limeneli, komatu Chachilendo chinachitika kuti tsiku lina atakumana ndi munthu amene mzimu woipa unali mwa iye, ananena kuti, Mu dzina la Yesu, amene Paulo amulalikira, ndikulamulira kuti uchoke. Ndipo chiwanda chimenechi chinamvadi command, chinamvadi kuuzidwa kuti chichoke mwa munthu ameneyu. Ndipo dzina linatchulidwali ndi la Yesudi, amene lili lamphamvu. Ndi la Yesudi, limene lili lamphamvu lakupulumutsa ndi lochotsa ngakhale chiyani? Ngakhale ziwanda. Koma chiwandachi chinaima kaye kunena kuti command inde mwanena, kuyankhula inde mwayankhula, kulamula inde mwalamula, ndipo mwalamula molondola kuti mu dzina la Yesu ine nditani? Ndituluke muno. Koma ndikuona chachilendo, Yesu ineyo ndikumudziwa ndipo Paulo ndikhoza kumzindikira nditati ndakumana naye. Pali zinthu zimene ineyo ndikhoza kumuzindikirira Paulo, koma inu ndikakuyang'anani, ndi mawu okha chabe amene mwangoyankhula, mulibe cha nzeru china chilichonse mwa inu, mulibe china chilichonse chimene ine ndingathe kuchizindikira kuti chiwandachi chinamenya anyamata amenewa ndipo anachoka ovulazika ndi amaliseche ndipo nkhani imeneyi inatchuka konseku ndipo anthu anaopa nalemekeza Yehova. Chinachitika ndi chani? Kodi dzinali linasiya kukhala lamphamvu? Kodi dzinali linavuta penapake kapena chiwandachi chinali champhamvu? Ayitu, ndipo chiwandachi chinakonzekeradi chifukwa monga wanena kale kunena kuti mphamvu zonse za kumwamba ndi dziko lapansi zinaperekedwa kwa Yesu Khristu ndipo mu dzina la Yesu ameneyu zodabwitsa zikuyenera kuchitika. Koma ana a Skeva chinavuta ndi chani? Panalibe ubale wina uliwonse, panalibe ubwenzi wina uliwonse pakati pa dzina limene amagwiritsa ntchito ndi iwowo, panalibe ubale wina uliwonse pakati pa iwowo ndi Yesu Khristu. Kodi inu ndi ine amene timatchedwa Akhristu, kumayenda nalo dzinali, kumakhala nalo dzinali, kumagona nalo dzinali, kumachitira nalo umboni dzinali, kumalalikirira dzinali, kumaphunzitsira dzinali, kumatchulidwa pa dzina limeneli, tili nawo ubale wina uliwonse, tili nawo ubwenzi wina uliwonse? Kodi pakati pa ifeyo ndi mwini wake wa dzinali amene ali Yesu Khristu pali ubale wina uliwonse? Ndi zothekatu wina kukhala Mkhristu, kukhala mtumiki, kukhala mdindo omangodziwa kugwiritsa ntchito dzina chabe poti talidziwa monga mwa dzina, monga tingadziwirenso zinthu zina zonse. Koma tikathe kuzindikira ndi kudziwa kunena kuti dzina ili la Yesu ndi lamphamvu. ndipo likadali la mphamvu ndipo likadali lochitachita komatu kwa okhawo amene ali ndi ubale ndi ubwenzi ndi mwini wake wa dzinalo osati kungogwiritsa ntchito monga ana amenewa ana a Skeva chiwanda chinakana osati kukana dzina la yesu koma wogwiritsa ntchitoyo munalibemo china chilichonse ndimene tikachitika mpulogalamu yathu ya tsiku la lero la sabata la yehova kunena kuti dzina ili la yesu muli mphamvu yakupulumutsa

abc2 kuyambira nthawi ya 8 koloko mpaka na half 8 mapulogalamu onsewa mukhozatu kuwapeza pa platform imeneyi ya planet advent ndithu mavidiyo onse ngakhalenso maaudio zosomvera ali pamenepa mulungu wamwamba akudalitseni mukhale ndi tsiku lopambana mukhale ndi moyo wopambana amen